As Cathair Ghabhann, Baile Chláir na Gaillimhe mise. Sea. Iontach.
Agus a' raibh mórán i do chlann agus tú ag fás aníos? I mo chlann féin? Eh, driofúr amháin. Mé fhéin agus driofúr, tá sí deich mbliana níos óige ná mise. Go hálainn. Sin é an méid atá ann. Sea. Beirt againn.
Sea. Agus an n-inseoidh tú dhom, a' raibh Gaeilg a'd ag fás aníos, a' raibh Gaeilge agaibh sa mbaile? Ní raibh.
Ach rugadh agus, mé agus tógadh mé sa bpub, teach tábhairne ansin thuas, anseo i lár an tsráidbhaile seo. Agus eh ag na daoiní ag teacht isteach, mar bhí muid sa fíor-Ghaeltacht ag an am sin, agus ag, go háirithe ag na seandaoiní ag teacht isteach bhí Gaeilge, iontach acu as cosúil le Móinteach anseo thíos anois agus chomh maith le sin bhí múinteoir as Ciarraí againn Tomás Ó Conchúir agus bhí Gaeilge an-mhaith ach rinne mé 1 is 1 is 2 agus a leithéid trí Gaeilge agus go dtí an lá inniu

Sea, agus nó, chaith mé cúig bhliain i gColáiste Muire i nGaillimh freisin, agus eh, idir 1962 agus 1967, agus go háirithe, bhí gá, bhí sagart amháin ann agus lay teacher, múinteoir nach raibh ina shagart, eh, Micheál Ó Concheanainn as Oileán Árann. Tá cónaí air, níl 'fhios a'm bhfuil sé beo i gcónaí anois, bhfuil aithne agaibh cá bhfuil Páirc Mór? Suas an cnoc ard ansin, bhí cónaí air suas ansin agus bhí Gaeilge iontach ag an beirt acu, go háirithe an tAthair Ó Flatharta, tá sé an-sean anois, tá sé os cionn naocha. níos gaire do 100 déarfainn, níl 'fhios a'm cá bhfuil sé anois, ach bhí mé an-cairdiúil leis an mbeirt acu mar bhí Gaeilge an-mhaith agamsa agus bhí leaid óg as Oileáin Árann sa choláiste freisin, Aengus Concannon mar shampla, má tá aithne ag. agaibh air, agus bhí daoine as Ciarraí ann, as an Gaeltacht i gCiarraí, agus ach go háirithe nuair a chuir tú an cheist orm faoi cár fhoghlaim mé mo chuid Gaeilge, is in Aird Mhóir a d'fhoghlaim mé an chuid is mó de mo Ghaeilge, mar ní raibh aon Béarla ann agus ní raibh aon rogha agam ach. Gaeilge a labhairt agus an-ghrá agam don áit chéanna i gcónaí. Téann mé ar ais go dtí Cill Chiaráin cúpla lá chuile bhliain ar rothar nó chun cuairt ar daoine nó rud mar sin. Cinnte.
Is dóigh go raibh muintir na háite, go raibh siad an-fháiltiúil romhat ag an am. Romhamsa?
Ó, chuir siad, chuir siad. Nuair a gheobhadh tú aithne orthu. Bhí siad an-lách agus cairdiúil ar fad. Iontach. Agus cén bealach a ndeachaigh tú siar ann? Cén chaoi a ndeachaigh tú siar ann sa chéad, sa chéad dul síos? Bhuel, bhí mo mháthair ag iarraidh job a fháil dom, sórt job, nuair a chríochnaigh mé sa scoil náisiúnta, idir an scoil náisiúnta, ní raibh mé ach ceithre bhliana déag ag an am céanna, agus an siopadóir Dermot Leavy, bhí sé ag iarraidh leaid óg. le haghaidh an samhradh agus bhíodh eh, cén Gaeilge atá ar travelling shop b'fhéidir, lorraí a thagadh go dtí an siopa anseo thuas agus chuir sé eh, nuacht do mo mháthair go raibh fear i gCárna ag iarraidh leaid óg le haghaidh an siopa ar feadh an samhraidh agus is é sin an chaoi a
Teach tábhairne agus grósaeir. Sea.
Ó bhí, bhí. Ní raibh mé ach ceithre bhliana d'aois. Ach bhí an-chleachtadh agam ar an mbeár mar do fhás mé suas sa mbeár anseo thuas.

Mar a dúirt mé, ní raibh aon rogha agam. Caithfidh mé Gaeilge a labhairt. Bhí orm Gaeilge a labhairt ag an am sin. Agus an pub a bhí ag do mhuintir anseo i Summerhill, inis dom faoi sin. Cén chineál taithí a bhí agat ansin? Raibh tú ag obair sa bpub sin go minic? Bhuel, mar leaid óg, bhí. Bhí. Ní raibh

Agus go dtí na seascadaí glaoitear na seandaoine Velvets air. Yeah, agus ghlaoigh siad Velvet ar m'athair. Yeah, yeah.
Sin an leasainm a bhí air. Sin é an leasainm, sin é, sea. Iontach. Ah, sin scéilín beag faoi an áit seo. Sea, ah, agus an inseoidh tú dhom faoin, faoi na logainmneacha, an inseoidh tú dhom faoi cé as do mháthair? As Corann Dá Eala. Is é Corandoola, mar a ghlaonn lucht an Bhéarla air, Corann Dá Eala, Plain of the Two Swans. Sin é Corandoola. Sin é an míniú. An-suimiúil. Agus rinne tú fhéin an-an staidéar ar logainmneacha na háite, an inseoidh tú dhuinn faoi sin. Bhuel, nuair a bhí mise, is é, nuair a bhí mé ag obair i CIE i gcónaí scríobh mé ainmneacha na háiteanna Chuile cathair agus chuile sráidbhaile bhí ort iad a chur síos ar an way-bill mar a ghlaonn siad air, cá raibh tú agus i gcónaí scríobh mé síos i nGaeilge ar feadh, bhí mé i CIE os cionn 40 bliain agus bhuel sin é. Agus Gaeilge uilig a scríobh tú i gcónaí, lag mheáite?
Sea, sea. Sea.
an Ghaeilge ar labhair do do mháthair agus d'athair? Ní raibh, ní raibh aon Ghaeilge ag mo mháthair chor ar bith. Ní raibh. Bhí Gaeilge ag m'athair alright, bhí, ach ní raibh ag mo mháthair. Agus meas tú cá, cá gceapann tú go bhfuair tú an suim, an suim mhór seo sa nGaeilge?
Níl 'fhios a'm cé as a dtáinig sé, b'fhéidir i gCárna. Tá suim mhór agam i Gaeilge agus chuile rud Éireannach agus náisiúnta i gcónaí, tá. Níl fhios agam cé as a dtáinig sé, sin é an, sin é mise. As scoil múinteoirí, b'fhéidir, scoil náisiúnta. Sin é, níl mé in ann an ceist sin a fhreagairt níos fearr ná é sin. Bíonn sé agat nó ní bhíonn.
Tá. Tá go leor obair déanta agat ag obair ar bhusannaí, an n-inseoidh tú dhom faoi sin, faoi Bus Éireann? Bhuel, thosaigh mé ag obair mar stiúrthóir i 1968, mar stiúrthóir, bus conductor, agus níl 'fhios ag mórán daoine anois cén sórt job é bus conductor. Job álainn é, Job an-deas ar fad. Bhí mé ag obair ar mar bus conductor, stiúrthóir bus, ar an carr. Ní raibh le déanamh agat ach an t-airgead a bhailiú. Bhí fear eile ag tiomáint. Fred Fullard ab ainm don tiománaí a bhí agam agus an as Tír an Fhia sibhse? M'athair, sea. Ó d'athair. Bhuel, a bhean, bean Fred is as Tír an Fhia í freisin, Sally Connolly. Col ceathrar do na hiománaí sin thuas, John Connolly agus Joe Connolly agus bhí mé cúig bliain ag obair mar stiúrthóir agus ansin chuaigh mé go Baile Átha Cliath chun traenáil mar thiománaí i 1960, 1973 agus tá mé ag tiomáint busannaí ó shin. os cionn 50 bliain anois. Bhuel, d'fhág mé CIE ansin i twenty ten agus fuair mé seans dul amach agus d'imigh mé agus tar éis bliain, em, ar job seekers benefit mar a déarfá, cheap mé go mbeadh saol álainn agam gan tada le déanamh le deac bheadh sé go hálainn ar fad ach ní mar sin a bhí sé. Dúirt mo bhean liom gabh amach chuir sí an ruaig orm agus tá mé i Citylink ó shin sea ar feadh trí bhliana déag. Iontach. Agus cá mbíonn tú ag tiomáint i Citylink? Cé na háiteachaí a bhíonns tú? Bhuel, bhí mé i Ros a' Mhíl ar maidin go dtí an, an bád go dtí Oileáin Árann. Callinan Coaches anois agus sin é ceann de na routes atá aige, amach go Ros a' Mhíl. Agus tar éis, dinnéar leathuair tar éis a ceathair, tá mé ag dul go Luimneach. agus beidh mé ar ais timpeall a seacht a chlog. Agus an Clochán, corruair, go dtí an Clochán. Sea. Tá a lán seirbhísí idir Gaillimh agus an Clochán anois. Sea. Tá sé go maith go bhfuil na seirbhísí sin ar fáil do mhuintir na háite. Ó, tá sé, gan dabht, gan dabht. Síos go dtí Cleggan agus Leitir Fraic. Corruair téann mé go Corcaigh, ach ní go minic anois. Sea. Sea.
Ar tharla sé riamh gur labhair paisinéirí nó na paisinéirí gur labhair siad Gaeilge leat ar an mbus? Ní labhair, ní labhrann de ghnáth. Níl mórán Gaeilge ar an bóthar go Clochán. Caithfidh tú iompar clé ag crosbhóthar Maam, An Teach Dóite chun Gaeilge a fháil. Ní clois, ní, ní, ach is, sin scéal eile is dóigh, an, an méid Gaeilge nach bhfuil ann anois, an dream óg anois, taobh amuigh de chlós scoile náisiúnta anois, cloisfeá Béarla, a lán Béarla, sin é an chaoi.

Gach áit. Rinne mé cathair agus expressways agus chuile short, turais, turas Conamara agus turas na Boirne, na Boirne freisin agus Cill Airne, Doire, Béal Feirste, Bleá Cliath, Port Láirge, chuile áit. Sea, ní raibh mé ar route amháin. Ní raibh mé ar bhus Carna nó ar bhus Longford, bhí mé gach áit thart timpeall an tír. Bhí sé iontach dhuit féin mar go raibh go leor den tír le feiceáil. Ó bhí, bhí, bhí, gan dabht, gan dabht ar bith faoi sin, sea. Chuile áit in Éirinn bhí mé ann, am eicínt. Sea. Agus turasóirí freisin ar fud an domhain. Sea. Sea. Bhí sé go deas, bhí sé.

beithígh, cúpla beithígh. Ní raibh, ní raibh ann ach deich acraí. Sea. Níor rinne siad slí bheatha as an feirm. Ní raibh sé, ní féidir é a dhéanamh.
Tuigim. Agus a' mbíodh sibh dhul isteach, an cuimhneach leat d'athair nó máthair leatsa a' gul isteach go cathair na Gaillimhe ag an margadh ag ceannacht, b'fhéidir, uibheachaí nó. Ní bhíodh. Bhí siad, choinnigh siad circ iad féin agus no níor, níor, ní féidir liom a rá go raibh muid ag dul, b'fhéidir go rachadh siad go Gaillimh uair amháin sa mhí, b'fhéidir. Lá mór ag dul go Gaillimh ar an mbus. Nuair a bhí mise i mo leaidín óg, sea. Ó, lá mór é ag dul isteach go Gaillimh, sea, ar an mbus, le mo mháthair. An baile mór, sea, sea, sea. Agus cén chaoi a mbíodh an Nollaig agaibh? An mbíodh Nollaig dheas agaibh? Ah, bhíodh, bhíodh gé againn, sea. Ní turcaí a bhíodh againn ach eh. Ach bhí sé i bhfad i bhfad níos difriúil ná mar atá sé anois, mar feicim mo gharchlann féin agus tá sé chomh difriúil anois. Bhí sé simplí, ach bhí sé alright.
Ó, bhíodh, á, bhíodh, bhíodh, sea, agus mharaíodh sí an gé í féin. Sea, agus mar sin, nó le scian, nó, sea, b'fhéidir go ndéanadh sí é sin le sicín. Sea, bhuel. Críochnaíodh leatsa uisce as sin a dhéanamh? Bhuel, ní feirmeoirí muidinne agus mar sin níl mórán eolas agam faoi rudaí mar sin, faoi fheirmeoireacht agus níl, sórt, bheadh sé sa siopa, rudaí a d'íosfadh tú arán agus, ach bácáil sí, gan dabht. Sea. Ar an tine oscailte. Sea. Ach eh, bhuel sin é. Sea. Agus just cúpla ceist eile. A raibh, a raibh mórán eh, creideamh agaibh i síógaí sna, sna Bhuel bhí, síóga san? ag mo mháthair go háirithe. Ach ehm. Nuair a bhí sí óg, bhíodh sí ag dul go dtí na damhsaí ar rothar agus rudaí mar sin agus bhíodh sí, í fhéin agus cailíní eile, is minic a d'inis sí dhom faoi rudaí a d'fheicfeadh siad ag taobh an bhóthair, b'fhéidir duine eicínt aisteach ina shuí ar taobh an bhóthair agus taibhsí agus rudaí mar sin. Níl fhios agam anois an raibh sí ag déanamh send-up ach ach chuala mé a lán rudaí alright faoi an féar gortach ag na seandaoine an t-am sin agus an féar gortach agus an fóidín mearú agus sé an ceapaim chuala mé anyway gur as an féar gortach tagadh an ocras uafásach ort mar sin, go tobann, agus deirtear do chasóg a athrú ón taobh istigh go dtí an taobh amuigh agus cuir ort é, tuigeann tú mé, gurb é sin an leigheas a bhí air. Ach sé an scéal a chuala mé ná bheadh tú tar éis do chois a leagaint ar uaigh, grave, ar uaigh duine eicínt a fuair bás san Gorta Mór. Sin é an scéal a chuala mé anois. Sea. Em. Bhuel.
Do chasóg a dúirt tú, do chóta, ab ea? Sea, sea.
The jacket, do chasóg, sea. Casóg ab ea atá aige. Bhuel, the jacket, do chasóg, nach shin é? Casóg? Sea. É a athrú ón taobh istigh go dtí an taobh amuigh agus cur ort é. Ah, níl a fhios agam, níl a fhios agam. Nó b'fhéidir nach bhfuil mé ceart ansin, b'fhéidir gurb é an Fóidín Mearú é sin. Níl mé cinnte anois faoi.
Agus an fóidín mearú, inis dhúinn faoin, céard, cén míniú atá ar an ar an bhfóidín mearú. Níl fhios agam cé as a dtáinig sin, níl, chun an fhírinne a inseacht, an fóidín mearú. Ní bheadh fhios a't cá raibh tú, bheadh tú caillte istigh i páirc ag iarraidh do bhealach abhaile a dhéanamh agus tagadh rud eicínt ort nach raibh fhios agat go deo cá raibh tú, bheadh tú caillte. Ach níl fhios agam cén leigheas a bhí air ach bhuel tháinig siad abhaile am eicínt anyway. B'fhéidir go raibh siad dallta freisin. Poitín a b'fhéidir. B'fhéidir. Yeah.
An raibh mórán daoine ag déanamh poitín thart na bealaí anseo? Ah níl anois.
Níl anois. An raibh fadó? Bhuel, bhí i Móinteach, creidim. B'fhéidir nach bhfuil sé ceart é sin a rá ar, go poiblí anois. Ó, bhí sé ann, bhí sé ann, poitín. D'fhéadfá a rá go raibh poitín ann. Sea, iontach. Céard faoi, cén chaoi raibh an Oíche Shamhna agaibh fadó? Raibh, an ndearna sibh rud ar bith le hOíche Shamhna? Bhuel, mé féin agus Na comharsaí béal dorais, na Glynns, an t-ainm a bhíodh orthu. Bheadh úll ceangailte leis an, le rud eicínt, sea, agus an báisín uisce agus coin, píosa pingin nó rud eicínt thíos sa mbáisín agus rudaí mar sin. Sea. Ní thaitníonn an t-am sin den bliain liom, an Samhain. Ach, bhuel rud faoi mise, ní raibh ann ach, de ghnáth, ach mé féin. Bhí na leaids, na comharsaí béal dorais agam, na Glynns, bhí siad níos sine ná mise. So chaith mé cuid is mó de m'óige im' aonar. Mar bhí mo driofúr deich bliana níos óige ná mé. Ní raibh sí ann chor ar bith nuair a bhí mise sé, seacht, ocht mbliana d'aois, ní raibh ann ach mé fhéin. Agus tá sé uaigneach go leor freisin. Yeah. Agus bhí na leaids eile ag obair ar an feirm agus rudaí mar sin, bheadh neart le déanamh acub ar an feirm. Ach ní raibh mórán le déanamh agamsa. Agus gan dabht, bhí sé sórt uaigneach, b'fhéidir. Cinnte, cinnte. Agus luaigh tú ar ball go raibh col ceathrar a'd, col ceathrachaí Frankie Gavin, Ó, sea. an mbeadh tú, a bhfeictheá iad sin go minic? a bhfeictheá Bhuel, mórán i. bhí gluaisteán ag m'athair. B'fhéidir, ní raibh mórán gluaisteáin ann ag, ag an, na caogaidí ach an oiread agus ehm, ceann des na gluaisteáin amháin a bhí sa pharóiste, b'fhéidir nach raibh ach ceathair nó cúig gluaisteán sa pharóiste. agus b'fhéidir uair amháin sa mí théadh sé ar cuairt síos go Corr an Dola, alright, agus bheadh mé ag súgradh le, leis an, na Gavins. Bhí Frankie agus a dheartháir Seán agus Marian agus Nóirín. Tá Nóirín ina cónaí i gCarna anois. Tá mé cairdiúil go leor le Nóirín. Yeah. Agus. níl mise, níl aon, bhíodh siadsan ag, ó bhí, ceol, bhí, ó bhíodh, sea. bhíodh, sea, ceol iontach ar feadh an lae acub go léir, is ceoltóirí iad go léir, sea. Tá iníon agam go maith ag an gceol, canann sí agus seinneann sí ceol ag na bainis agus na socraidí agus banna ceoil aici freisin, sea, Ailbhe. agus múineann sí anseo, múineann sí ceol. Sea, bhuel tá seisear clann againn fhéin. Sea. Cúig iníon ab ea? Cúig iníon agus mac. Sea. Tá siad ansin in áit eicínt. Bhuel sin iad clann Liz. B'fhéidir go bhfuil siad sa fón agam anois. Sin í ansin taobh thiar diot. Sin an mháthair agus an iníon, tá siad chomh cosúil lena chéile. Sin Liz ar an taobh ó dheas agus Ailbhe nuair a bhí sí b'fhéidir sé bliain, sé bhliana d'aois nó mar sin. Anyway, sin é.
Ah, níl, níl, níl nóta i mo chloigeann. Níl, níl, níl.
Ó, bhí, chuile oíche Dé Domhnach. Cill Chiaráin an chéad Domhnach agus Cárna an Domhnach ina dhiaidh sin.

Bhuel, níl gá, níl mórán gá steps a bheith a't ach ag léim thart. Yeah, bhí siad go maith, na Blue Notes agus Brendan Mulhaire agus mar sin, sea.
An mbíodh daoine ag amhránaíocht sa, sa, An sean-nós, sea, sa teach tábhairne agus ag croitheadh lámh, mar sin, sea. Ó bhíodh, bhíodh, bhíodh neart ceoil agus amhránaíocht agus sean-nós amhránaíocht Tigh Leavy. Ó bhí, bhí gan dabht. Agus an mbíodh tú thiar ansin sa samhradh? Sa samhradh, sea, sa samhradh, i rith an samhradh. Ar feadh cúig samhraí. Ar feadh cúig samhraí? Sea.
Iontach. Go dtí go raibh tú, eh, cén aois a bhí tú ag an am sin? Eh, bhuel, bhí mé ceithre bhliana déag nuair a chuaigh mé amach ansin ar dtús, naoi déag seasca dó. An, agus eh, bhuel, sin chuaigh mé go dtí an coláiste. Níor thaitnigh sé liom chor ar bith, an coláiste. agus go dtí an lá inniu atá ann, tá smaointí, á, níor thaitnigh sé liom chor ar bith, sin é. Ní do chuile dhuine an saol. Bhí sé chomh dona le príosún, gan dabht, bhí, ag an am sin, bhí corporal punishment agus. Bhuel, i mí Meán Fómhair agus mí Deireadh Fómhair téadh tú ar ais go dtí an coláiste agus bheadh tú ceangailte istigh ansin go dtí an Nollaig. Ní raibh cead agat a dhul amach thart ar an mbaile mór nó tada, eh? Boarding a bhí ann. Boarding. Sea. Á bhí sé go cruaidh, bhí sé, gan dabht. Níl aon smaointí maithe agam faoi an t-am sin, an tréimhse sin. Ab é sin Coláiste Mhuire, Sea, mar a. sea, sea. Bhuel, ní ar an gcoláiste a bhí an locht, is ormsa a bhí an locht, caithfidh mé sin a rá. Sea, níor thaitnigh, níor thaitnigh scoil liom chor ar bith. Thaitin saoirse Níor, leat, eh? thaitin saoirse, a bheith saor. Sea, sin é, bhuel, sin é, sea.

An mbíodh sibh ag dul amach ar an abhainn riamh? Ní raibh cead agam mar bhí an-fhaitíos ar m'athair mé a ligint gar don abhainn. Sea, fear an-riachtanach ab ea, strict, riachtanach, é, sea. Dian, dian. Dian, sea, sea, sin é atá i gceist agam, sea. Agus bhíodh faitíos air mé a ligint gar don abhainn ach, d'fhoghlaim mé snámh san abhainn. Sea, mar ansin, i dtosach, Cabhal an abhainn. Sea, in aice an chuisleáin ansin, sea. Sea. Agus cén chaoi ar fhoghlaim tú an snámh? Ar mhúin duine éigin duit? Níor mhúin, níor mhúin. Tú fhéin?
Sea, sea. Ní bhfuair mé ceachtanna ariamh. Agus déanann mé a lán snámh go dtí an lá inniu, i mBlack Rock, de ghnáth, sa Charraig Dhubh. Téann mé ag snámh go minic, go han-mhinic. Bhí mé bliantaí ag snámh chuile lá i rith an bhliain. Bliantaí ag déanamh dul amach ansin ag snámh gach lá. Ach ehm. d'éirigh mé as i rith an Covid mar bhí na sluaite chomh mór sin. Bhí chuile dhuine ag dul. Chuile dhuine, chuile dhuine. Agus chonaic mé ar maidin anois, bhí mé dul amach go dtí Ros a' Mhíl, agus an slua a bhí síos ag snámh ansin ag a hocht a chlog ar maidin. Agus i rith an Covid, thosaigh an méid sin daoine ag dul ag snámh sa bhfarraige, open sea swimming a ghlaoitear air. Sea. Iontach. Agus ní raibh aon áit le páirceáil nó rud ar bith mar sin ach thit mé as ansin agus níor chuaigh mé ar ais ó shin. Ach b'fhéidir sa. Ó, sea, Patsy, sea. Téann sé, téann sé. Tá aithne mhaith agam ar Patsy. Sea. Sea, Patsy, sea. Fear iontach do na beach, na bees, na beach, Patsy. Tá hives aige agus chuile rud. agus mil, yeah, gheofann muid mil mhaith. Iontach, iontach. An mbeadh sibh, an mbeadh sibh ag dul ag an séipéal mór ann nuair a bhí tú ag fás aníos? Bhuel, bhí mise i mo bhuachaill altóra, i mo fhreastalaí sa séipéal nuair a bhí mé óg, an-óg. Bhuel, bhí chuile dhuine ag dul go dtí an séipéal ag an am sin. Téann mé i gcónaí. Téann mé ag an Aifreann chuile Domhnach. Chuaigh mé isteach go dtí an Ard-Eaglais inné mar bhí, bíonn Aifreann Gaeilge ann chuile maidin Dé Domhnach ag a naoi a chlog. Mar gurb é Lá 'le Pádraig é chuaigh mé isteach. Ach de ghnáth théim, téim go dtí an séipéal anseo.
Bhuel, tá. Tá currach mór, ar an mbóthar go dtí, ó Gaillimh go Áth Cinn, an Curragh Line mar a nglaonn siad air. Tá portach againne ansin. Ach ní bhaineann mé móin anois, chor ar bith. Agus nuair a bhí tú níos óige, an ndeachaigh tú? Le m'athair.
Sea, sea. Sea. Chuile samhradh.
Á, bhí, bhí, bhí, sausage turf agus, ó bhí machines ann, sea. Ó, níor thaitnigh sé, níor thaitnigh sé chor ar bith. Ag briseadh do dhroim agus.

Agus ceist eile a'm ort, a Mhaidhc, cá bhfeiceann tú an Ghaeilge amach anseo? a gceapann tú go bhfuil sí ag goil i dtreo maith, b'fhéidir faoi cheann 50 bliain, a gceapann tú go mbeidh sí chomh láidir is atá sí anois nó.? Ó, tá sé an-deacair a rá. Tá, tá, a mhéid den dream óg atá ag tosnú ag dul go dtí an Gaelscoil agus an, na scoileanna lán Gaelach, Sin é an seans is mó atá ag an Ghaeilge, déarfainn. Tá gariníon dom féin ag tosnú i scoil lán-Gaelach anois. Bhuel, níl sí ach trí bliana d'aois anois, ach sin é an, as seo amach, b'fhearr duit b'fhéidir dearmad a dhéanamh faoi an glún m'aois céanna. Tá sé caillte ansin ach tá seans ann go n-athbheodh an dream óg é alright, you know, an chlann óg. Caithfidh tú bheith hopeful. dóchasach. Sin é, sin é, sin é an trioblóid atá agam, caithfidh mé smaoineamh i mBéarla agus mar a dúirt sé, ehm, bhuel níl sé caillte, sin positive rud amháin, níl sé caillte agus le TG4 agus Raidió na Gaeltachta agus na Gaelscoileanna, tá seans maith ann go, go n-éireoidh, cosúil leis an Bhreatain Bheag, you know, dhá scór bliain ó shoin bhí sé beagnach caillte san mBreatain Bheag agus tá an cuid thuaidh den Bhreatain Bheag anois is eh an teanga dúchais atá acu a labhrann siad is níos mó, i bhfad níos fearr ná in Albain cur i gcás anois. Níl Gaeil, níl em, bhuel nuair a, nuair a phós m'iníon is as an Albain eh, An iníon sin atá againn is as an Albain a fear céile, as Aberdeen, ach rinne mé óráid as Gaeilge in Albain. Á, rinne tusa?
Sea.
Ach níl mórán difríocht idir é agus, mar bhí, fuair mé amach, Lillis ab ainm dó, creidim, i nGaillimh, ollamh san ollscoil. agus thug sé sin neart cabhair dom. Ach ní raibh fhios aige mar an taobh sin den Albain níl aon Gaeilge. Sea. Sea, sea. Bhuel, am ar bith a bhíonn orm mar bhí mé i mo stiúrthóir cur i gcás anois ar an Féile Drámaíochta anseo ar feadh cúpla bliain agus i gcónaí agus cuireann sé, bhuel, ní fearg ach díomá orm nuair a bhíonn daoine ag déanamh an óráid faoi an, we say opening the play, ag tosnú an dráma, nach labhrann siad an Ghaeilge, daoine áitiúil as an áit seo. Triáil é anyway, labhair é, scríobhfaidh mé síos é duit ach ní dhéanann siad é. Ach le cúnamh Dé leis an dream na páistí óg tá seans ann. Agus nuair a chloisim mar a dúirt mé leat bhí mé ag éisteacht leis an raidió ar maidin ar Pat Kenny agus sa scoil sin i mBleá Cliath a bhí mé ag caint leat faoi ag an am sin. Romanianaí agus Africanaí agus bhí siad in ann Gaeilge a labhairt i lár Baile Átha Cliath.

is ainm don grúpa áitiúil anseo. Tá tá dráma acu sa Taibhdhearc anois an mhí seo chugainn. Shush is ainm don don píosa atá siad ag cur ar an stáitse. Tá mo bhean ann. Is aisteoir maith í mo bhean, Liz, sea, an-mhaith, agus ag canadh freisin, tá sí go han-mhaith, yeah. Agus bhí, bhí, bhí tú rá go raibh tú mar stiúrthóir ar an, ar sin. Ar an Féile Drámaíochta, bhuel, bhí, bhí, ghlac mé páirt i gcúpla drámaí freisin, síos na bliantaí, ach ní raibh mé rómhaith. Ó, cé na, na drámaí ar ghlac tú páirt iontu? Cén t-ainm a bhí orthu?
Bhuel, Oscar Wilde agus ehm, do stiúir mé cúpla drámaí freisin. Ceann, ceann an-mhaith a rinne muid, Mungo's Mansion, ar chuala tú ariamh faoi? Sea, tá sé suite i sráid Buttermilk Lane, Walter Macken a scríobh é, as Gaillimh, i lár an chathair. Dráma an-deas é, an-mhaith ar fad. Faoin am, bhíodh daoine ina chónaí ansin i mButtermilk Lane, fadó fadó, sna ficheadaí agus sna tríochaidí, agus d'athraigh siad go Seantalamh, ach bhí seanleaid amháin ann, Mungo King, arbh ainm dó, agus ní raibh sé sásta imeacht. Cé go raibh an teach ag titim isteach air, ní raibh sé sásta imeacht, agus is dráma an-mhaith é ag iarraidh é a bhogadh suas go Seantalamh. Sea. Walter Macken, as Gaillimh. Sea. Bhí sé pósta le ceann de na Kennys, ón siopa leabhar, Kennys, an siopa leabhar. Eh.
Iontach. Bhain tú an-taitneamh as sin mar sin. Ó, d'fhéadfá a rá, sea. agus rinne mé ceann eile, The Ideal Husband, Oscar Wilde, Och. agus ehm ceann eile a bhí an-ghreann, Harvey ab ainm dó, bhíodh eh duine ag dul thart agus bhí sé ag ceapadh go raibh coinín mór ard mar chairde aige, coinín a bhí os cionn sé troigh in airde. Á, bhí sé an-ghreann ar fad, bhí sé ag ceapadh go raibh, sea. agus bhíodh sé ag caint leis, ní raibh sé ann chor ar bith gan. sea, ní. cúpla ceann eile freisin, Sive, tráth amháin, John B. Keane, sea, John B. Keane. Iontach. Agus mo mhac, bhí sé ina stiúrthóir freisin agus sa mbliain twenty seventeen, fiche seacht déag, bhuaigh sé an All Ireland le dráma arbh ainm dó Proof. Sea, twenty seventeen. Téann muid thart timpeall an tír go dtí na féilí drámaíochta, na comórtais, na comórtaisí agus ehm.
Cén áit eile a ndeachaigh sibh thart timpeall na tíre, cén na condaetha? Gach condae, gach condae, an 32 condae atá sa tír, tá, tá dhá féile ar siúl sa, i gCondae na Gaillimhe. Ceann i dTobar an Choire agus cúpla cinn i Liatroim agus síos go dtí Cúige Mumhan, Castle Island agus Charleville, Ráth Luirc, Rosscarbery agus tá siad scaipthe ar fud an tír, 35 acu, Féile Drámaíochta ar siúl anois i rith an Charghais i gcónaí a bhíonn siad agus bhíonn an All Ireland in Áth Luain ansin chuile mí Bealtaine, nó mí Meithimh ba cheart dom a rá, Aibreán, Bealtaine, Bealtaine, sea, mí.
Nach mbeidh sibh ag gabháil ann i mbliana an Bhealtaine seo?
Bhuel níl muid sa comórtas i mbliana mar chomh maith leis an trioblóid a bhí againn le Covid arís tá sé an-deacair an grúpa a cur ar ais le chéile. Ní ach i mbliana anois a chuir muid an grúpa ar ais le chéile tar éis Covid. Rinne sé a lán damáiste mar sin. Rinne sé. praiseach ceart de a lán rudaí, go mór mór an Covid, an lockdown anyway. Yeah, yeah, d'imigh daoine agus chaill siad an suim agus rudaí mar sin. Yeah, yeah, yeah, bhuel tá daoine ann i gcónaí agus tá faitíos orthu. Bhuel, ceart agat mar tá Covid ann i gcónaí. Bhuel, b'fhéidir go bhfuil Gaeilge ag Síle mar is múinteoir í, sea, ceann acu. Agus Ailbhe, an ceoltóir, tá an-suim aici sa nGaeilge ach níl mórán seans aici í labhairt mar sin féin.
Sea.